Igbo. Uh, they are tracing their roots, and um, some of them will not understand what we are saying. Uh, but then, please bear with us as well. I will do this video in Igbo. ndị be anyị daalụnụ ee eh, ife a na-afịọ nya fịọdewezie nya fịọdewezie ebonyi jikwa osi anambra anambra jikwa osi ebonyi ee eh, dịka m si wee malụ otu onye a na-akpọ onye obodo ọ nya kpanitere ife a though na ọkụ a ka na-enwubu obele obele mana ọ dị ka onye obodo o tinyelu mmanụ na nke ya ọfụma nya fuel o wee na-enwuzi ka gịnị wee na-achọ itisasị anyị nke ukwuu ee mana okwu anyị na-ekwu gbasara Anambra na Ebonyi mana Igbo niile nwere ike ịtụnye ọnụ ọ bịa dịka o nwere ndị a na-eneda anya nwekwa onye a na-eneda anya mana o nwere ụdị okwu mmadụ kwesịrị ị na-ekwu o nwere ụdị okwu i kwesịghị ị na-ekwu nwekwa ụdị i kwesịrị ị na-ekwu mmadụ ya akpachapụ anya mgbe ọbụla ị nọ n'etiti ọha ee n'ife ihu akwụkwọ anyị na-eme ma social media ndị ọzọ mmadụ kwesịrị ịma ụdị ife ọ na-ekwugasị ee mmadụ kwesịrị ịma ụdị ife ọ na-ekwu o nwere ka e si etinye ọnụ n'ife a sị m kwuo onye obodo kparịrị ndị ebonyi amaghị m ebe onye obodo si na onye anambra ka onye imo amaghị m mana ọ kparịrị ndị ebonyi ndị be anyị ka anyị manụ ka anyị si eme ebonyi enwekwọ mgbe e ji awụrụ igbo ọkara etu i si wụrụ onye igbo ka ebonyi si wụrụ onye igbo ị kaghị ebonyi wụrụ onye igbo igbo ị na-asụ aha onye awụ igbo wụ igbo onye ọna nwere a bịa na igbo enwekwara ife na-aza eh, dialect onu different dialect etu e si nwekwa n'oyibo enwere ife na-aza dialect asụsụ nwegasịrị ka o si dị iche mana i nemie anya ọfụma ị fụ na anyị ncha na-asụ Igbo ọ bụrọ sọ na Igbo ka ọ dị ọ dịkwa na Yoruba enwere ọtụtụ mgbanwe gasị dị n'asụsụ i si ebe a ruo ebe a si ebe a gaa ebe a ị fụ mgbanwe anyị enetuzina onwe anyị anya o nwere ife m ji wee sị ka m tinye ọnụ n'okwu a mana m na-abịa mm, ka m gwa unu ife ọ wụ achọkwa m ikene MC Executive ịma ada m egebu Executive ntị eh, ada m etinyebu anya ka m nụ ife ọ na-ekwu m newe na ọkwa ndị comedian ha buru gawa mana unu gee that man ntị unu ya anụ a lot of wisdom ọ bụrọ sọsọ nyanwa ọ na-ekwu okwu amamife hinne ma ụfọdụ ndị a na-eme ife ọchị comedians a na-eme ife ọchị eh, ndị a na-akpa amụ unu gekwaa ọtụtụ n'ime ha ntị ife ha na-ekwu hmm. ihe amụta ọtụtụ ife MC Executive daalụ etu i si wee tinye ọnụ n'okwu a i tinye ọnụ with so much maturity hmm, daalụkwa hinne afụrụ m ka i si wee tinye ọnụ ọ dị ha ka anyị na-achọ imezi ife ụfọdụ na-etinye ka ha tisaa dịka onye m chọrọ ikwuo ife m ji chọkwa itinye ọnụ n'ife a anụna m na Ijele tinyekwuru ọnụ ọ na m nụ na Ijele tinyere ọnụ na Ijele tinyere ọnụ na mụ nenerie etu o si wee tinye ọnụ adịghị mma o nwere ndị na-etisa etisa ụfọdụ oge jụọ na ha awụ ndị Igbo Ijele sị ee ha ekwekwana na ọ ife a ka a na-eme ndị Imo ha pịasasịwa ha ekwekwana ọ ha etu a ka e si edozi okwu ọ bụrụ etu a ka e si edozi okwu o tinyelu vidiyo nke onye a mere keezi afa ya onye a na-eme ka onye ozi ọma vidiyo onye ozi ọma mere matụkwara mma Ijele etinyena ya n'ụdị na ọ ka o wee highlight ya kwuo okwu ọ chọrọ ikwu wee chọkwa itisa Igbo ndị be anyị unu ekwena ka ndị dị ka Ijele tisaa unu ọ na ọ chọghịzi ịwụ onye Igbo nya kenye onwe na asụsụ ọzọ tribe ọzọ ma unu ekwena unu egezina ntị ndị na-etisa Igbo etisa ife ọ na-ekwu ee eh, ha na ndị Anambra na-enye nsogbu na ha hijack ya n'ife niile na eh, na ọ ndị Imo ka a na-emebi na ha chọrọ ime Ebonyi kịta ọ ha ebe anyị esi ga n'ihu ụdị ife ahụ unu egezina ndị dị ka Ijele ntị na ụdị ife ahụ ọ maghị ife ekwu mechie ọnụ ụfọdụ oge a jụwa na onye Igbo lee na ụdị okwu a na-ekwu a na-ekwu okwu ndozi ụfọdụ abịa ntisa unu afụna ọ nyakwu ka anyị ji sịkwu ka anyị tinyekwu ọnụ nke anyị Ebonyi wụ Igbo etu Anambra si wụrụ Igbo etu Imo si wụrụ Igbo etu Enugu si wụrụ Igbo etu Abia si wụrụ Igbo etu ndị Igbo nọ na Delta si wee wụrụ Igbo etu ndị Igbo nọ na eh, Rivers State si wee wụrụ ndị Igbo etu ndị Igbo nọ na Benue State si wee wụrụ ndị Igbo anyị ncha awụ ofu asụsụ anyị gbara iche iche obere mana i necha anya n'etiti ya ị fụ na asụsụ Igbo ka ha wụ n'ụdị n'ụdị ka anyị ghara ịna-asụ akwa anyị luru ezigbo unyi n'ilo hmm. ka anyị ghara ịna-eme nke ndị ilo eji na-asị he ndị ilo bịa nọ n'akụkụ ha na-akụ aka ife ha chọrọ ka anyị na-eme anyị na-etisa onwe anyị ị ma na ife ndị ilo chọrọ a na-ekwu na agbalịrị Igbo igbo fọzie na south east dịka ndị na-ekwusi ekwu ha chọkwue ha chọrọ ka abịa anambra na imo na-anụ ọgụ enugwu na anambra na-anụ abịa na ebonyi a na-anụ ọ ife ha chọrọ mbụ ndị ilo ọ ụdị ife okwu ijele kwuru na-akpata unu esona okwu e igbo ya awụ ofu anyị ncha awụkwa n'ofu dịka onye ozi si wee kwue ha onye ozi ka m chọrọ ịkpọ afa mgba onye ozi onye ozi gbanịrị na ife onyonyo o mere anyị ncha awụkwa n'ofu abịazie kewe steeti ee unu na-emekwuzi etu a nke ozi na ekekwuzie n'ọlụ kepụta ọlụ na ihiala ekepụta ọlụ site n'imo kepụta ihiala na anambra etikọzie ha ọnụ ndị nọ n'akụkụ ha gasị awụrụkwuzie ndị ilo ha ọha etu esi ime etiwa steeti o kwesịrị ịwụ ka o weta ife ọ bụrọ ka a na-ese anọgasịgo m ọtụtụ ebe a na-ekwu okwu onye asịgo ndị imo ehe ndị imo ndị imo onye asịgo ndị anambra ehe asịgo ndị enugwu ndị nke a ndị nke a ọha etu anyị kwesịrị isi mee ee ụfọdụ n'ime steeti ekere ka mgbe ekewapụrụ rivers steeti ekere eke wee tisasị anyị mana o kwesịghị itisasị anyị o kwesịrị iwetara anyị ife hmm. asịkwuo na a na-ekekwu ndị be anyị ụfọdụ na-asị ndị nọ n'ọchịchị na-achọ ka ekewakwuo achọ ka ekewakwuo steeti ka a ghara ịnọ na-afụ ya ka ife ya ewetara anyị ntisa kama ka o wetara anyị ife onye Igbo ọwụna na-ekwu okwu ntisa ịmụnye ọkụ n'etiti ndị Igbo ọkụ ya agba ndị Igbo unu egezina ntị dịka ijele ijele site na okwu o kwuru ikpeazụ ọha etu onye ma ife si ahazi ife ee onye ma ife ahụ etu a ka o si ahazi ife ị chọọ ịhazi ife ị bịa n'ebe a na-ese okwu onweghị ị kwesịghị ịkwụnyere onye a ma ọ bụ onye nke na ịbịa ị na-ekwu okwu ya eme ka udo dị dozie edozie mana ọ bịara ntisa a sị ha nyekwa anyị ife ọ gwara ha ahụ a ndị Anambra weta enyekwa ha ya ndị a weta enyekwa ha ya mba ọha etu esi eme ọha etu esi eme o nwekwara ife m chọrọ ịgwa ndị be anyị na ụnụ fụrụ ụzọ taa na saịdị a fụrụ ụzọ eminu ha na saịdị aha ka saịdị a mma o nwere ife na-aza renaissance oyibo na-akpọ renaissance mgbe mbụ ndị Nnewi ka a ji malụ motorcycle parts n'Afrịka niile ma kịta akwa mana i nekwa anya ị fụ na ndị nsụka agbagotego na motorcycle parts ahụ na-emekwa ọfụma ka ndị nnewi ahụ ha ncha na-aza ndị nnewi nnewi motorcycle parts ọ renaissance ọ na-adị ka anwụ tie ebe anwụ etie ebe anwụ tie ebe o tie ebe a ife a na-apụta ife ahụ ị makwa onye nke ni ya mee unu fụ ụzọ taa ndị nke ọzọ ya afụ ụzọ echi unu ejizi na-eche na ụnụ ka onye ọbụla unu enetuzina onwe ụnụ anya a sịkwa na onye ọbụla e netulu anya ebugodo ụzọ netuo onwe ya anya oyibo ya sịgo no one can make you look inferior without your consent ndị na-achọ ka igbo daa ụzọ agasị ka ha si abịa itiwa ntisasị m na-agwa ụnụ ka ife a a sị anyị na-azọ n'onwe anyị Ebonyi Anambra ife anyị si na-esele anyị biko nụ ka anyị gasazie na ya ka anyị gasazie na ya m jikwa ohere a na-agwa ndị ọ ya-awụ ha nụ ka e kwulu okwu ha aghọtachaghị ha ebulie n'isi ozugbo ozugbo o nwere otu nwata nwoke echetaghị m afa nya na-ede ebu tupu onye obodo kwuo nke nwata nwoke a na-ebugodo ụzọ ee ejikwa o si Ebonyi ejikwa o si Ebonyi nwata nwoke onye nyere anyị aka ee n'agbanyeghịkwa n'ihi e, na ụnụ ya edifendị onwe ụnụ ma ebe ọwụna i si kwenyesie ike na ebe a ka i si ebe ọwụna i si ebe a mụrụ gị kwenyesie ike na-emesi na ife ike mana o nwere ụdị ife okwu i kwesịghị ịna-atụnye ọnụ unu jezie ịtụnye ọnụ unu agharịsịa ife ụfọdụ aghọtakwa ife e kwuru atụnye ọnụ tupu onye obodo wee kwuo nke o kwuru o nwego otu nwoke otu nwata nwoke bugodo amanna ka o wee nwee ego na social media o bugodo ife ahụ na-agbagharị ejikwa o si Ebonyi onye ajikwa o si Ebonyi ọnya ife aha ya enyere anyị aka anyị chọ ịga n'ihu ife aha ya enyere anyị aka anụkwuola m ndị na-asị ọha na eze ndị Anambra ọha na eze nka nka ọha na eze nka biko nụ onye na-achị ọha na eze kịta ọha onye Imo Iwuanyanwụ onye Anambra etu a ka o si aga si n'aka fere aka onye chịbulu ọha na eze tupu Iwuanyanwụ abịa amaghị m ebe o si emeghịkwu m ka m mara ebe o si mana ama na ọtụtụ ndị Igbo kwụnyere ya n'azụ bikonụ ụnụ asụna ụdị asụsụ a ọha na eze a wụ ọha na eze ndị Anambra nke a wụ nke ndị Anambra ị fụ ka ibe gị na-eme ife sonyesie ike ka o wee pụta o nwe ife na-aza hierarchy a sịkwa na ndị Anambra nọ na hierarchy nọ n'isi mba a na-eme ife na-esonye opụtụ ụnụ onye chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ sị na ụgbọ eruteghị ndị be anyị na-esonye n'ife a na-eme ụbọchị a ka gọvanọ ebonyi steeti Umahi mgbe ahụ mgbe ọ wụ gọvanọ ọ sị ebonyi esoghị n'ife a na-eme ọ mmadụ ịgụpụ onwe ya n'ụdị ife ahụ ama m na ọtụtụ kwụnyere ya n'azụ n'ife ahụ o kwuru e mechazie ụfọdụ ha sị a na-agụpụ anyị na ndị Igbo mana ị nee anya ọ gụpụgo o ji aka ya na-agụpụ ebonyi mana amakwa m na ọtụtụ ekwenyeghị n'ife ọ na-ekwu ndị dị etu ahụ na-akpasasị igbo ụnụ ya agbara ha ọsọ ha enweghị ezigbo obi ha ji igbo eme politiks ha maka ife ha ya enweta na ha onwe ha ife that's ife oyibo na-akpọ selfishness ọ nya mere ha ji emere ụfọdụ ife a na-eme negodu ijele na-adụzi ndị igbo ọdụ i nenekwa ife ọdụ ọ na-adụ ndị igbo tilisianụ onwe ụnụ nwanne naabọ na-anụ ọgụ ị kwụ ebe a na-agbanyere ha na-amụnyekwuru ha ọkụ i ya egbosa egbosa ndị be anyị manụ onye unu na-ege ntị onye ọna bịalụ ntisa hapụnụ ya ọhụ onye unu kwesịrị ige ntị onye ọna bịara mkposa onye ọna na-achọ udo ka unu ya na-ege ntị ebe a ka m ma-akwụsị ife a ngwa daalụnụ